Good evening, pupils. It's time for Igbo language. The last time I taught you the different names of animals in Igbo language. A- Akụziri m unu aha ụmụ anụmanụ dị iche iche n'olu Igbo dịka nkịta, awọ, oke, ngwere na ihe ndị ọzọ. Ama m na unu ghọtara ya ọfụma. N'ụbọchị taa enwere m isiokwu tọrọ ụtọ nke m na-aga ịkụziri unu. isiokwu a bụ aka ọrụ ndị Igbo aka ọrụ ndị Igbo the jobs the jobs the Igbo man are known for that's the topic m na-aga itinye olu bekee na ihe m na-akụzi taa I'm going to be adding English language what I'm going to teach today because I understand that some of you don't really understand Igbo perfectly so I'm going to be mixing them up a bit for better understanding ka anyị gaa n'iru gịnị bụ aka ọrụ gịnị ka aka ọrụ pụtara aka ọrụ bụ ọrụ mmadụ na-arụ ma ọ bụ ihe mmadụ na-eme iji wee nweta ego na akụnụba iji nyere ndụ aka ka anyị lee ya anya ọzọ aka ọrụ bụ ọrụ mmadụ na-arụ ma ọ bụ ihe mmadụ na-eme iji wee nweta ego na akụnụba iji wee nyere ndụ aka ihe ndị ahụ anyị na-eme ihe ndị ahụ nne na nna anyị na-eme iji wee nweta ego iji nyere ndụ aka iji wee nweta ego ịzụta uwe nye anyị iji wee nweta ego iweta nri nye anyị iji wee nweta ego tinye anyị n'ụlọ akwụkwọ ma mee ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ ya bụ aka ọrụ ka anyị lee ụdịdị aka ọrụ ndị e nwere n'ala Igbo e nwere ụdịdị aka ọrụ dị iche iche n'ala Igbo mana m na-aga inye unu ụfọdụ ndị kacha mkpa n'ụbọchị taa

ụmụ igbo na-arụ ọrụ ugbo wee nweta ego ha rụchaa ọrụ ugbo rụta ihe ndị dịka ji ede osikapa ha eree ya wee nweta ego iji wee nyere ndụ aka ọ ya bụ ihe eji wee mara nwa afọ ọbụla bụ nwa afọ igbo ịrụ ọrụ ugbo ọzọ bụ ịzụ ahịa ị ma na ị ga na-etinyesi kpọmkpọm ndị a mgbe ị na-ede igbo maka na ọ bara uru nke ukwuu ịzụ ahịa ịzụ ahịa buying and selling ụmụ igbo na-azụ ahịa ama ha dịka ndị na-agba mbọ ịzụ ahịa iji wee nweta ego na akụnụba iji nyere ndụ aka ha na-azụ ahịa ahịa akwa ahịa ji ahịa osikapa ahịa ihe dị iche iche iji wee nyere ndụ aka ọzọ bụ ịkwa nka ịkwa nka na-etinyesi kpọmkpọm ndị a ọ bara uru ịkwa nka n'olu bekee a na-akpọ ya sculpting carving ụfọdụ nwere akara aka ịkwa nka ha kwasịa nke ebe a ị jụwa ka onye kwara nka ihe a bụ aka ọrụ ndị eji wee mara ụmụ igbo ịkwa nka ha kwa nka ha eweta- wee nweta ego iji wee nyere ndụ aka ọzọ bụ ịkụ azụ ịkụ azụ nke a na-akpọ n'olu bekee fishing ụfọdụ ụmụ igbo a ma ha dịka ndị na-akụ azụ kachamakwa nka ndị bi n'obodo e nwere mmiri buru ibu ha na-akụ azụ ha kụsị azụ ha wee ree ya wee ji ya nweta ego na akụnụba iji wee nyere ndụ aka ọzọ bụ ịkpụ ụzụ ịkpụ ụzụ marakwa na m sị na nke a bụ ịkụ azụ nke a bụkwanụ ịkpụ ụzụ nke a bụ ịkụ azụ nke a bụ gịnị ịkpụ ụzụ ịkpụ ụzụ pụtara n'onu bekee blacksmithing o nwere ụmụ igbo ndị eji ịkpụ ụzụ wee mara ha kpụchaala gị ụzụ ebe a i wee jụba kee ndị kpụrụ ụzụ a ihe a bụ akara aka ha kpụcha ụzụ i tibe ka onye kpụrụ ụzụ a ha na-akpụ ụzụ ndị a iji wee nweta ego iji wee nyere ndụ aka ọzọ bụ ịkpa ihe ịkpa ihe ịkpa ihe ịkpa ihe ịkpa ihe ịkpa ihe weaving e nwe ndị eji ịkpa ihe wee mara ụmụ nwaanyị na-emeta nke ọfụma ọfụma ụmụ nwoke ụfọdụ na-emekwu ya ha kpasịara gị ihe ebe a ị jụba ka onye kpara ihe a a na-akpa ihe dịka ekete ịkpa akwa ịkpa ụf- ihe buru ibu iji wee nyere ndụ aka ihe ndị a ka ha na-akpa iji wee ree ya wee nweta ego ji nyere ndụ aka ọzọ bụ ịkpa akwa ịkpa ihe dịtụ iche na ịkpa akwa ịkpa ihe bụ ịkpa ihe dịka ekete na ihe ndị ọzọ like mat n'olu bekee ịkpa akwa o nwere ndị na-akpa akwa a na-akpọkwa ya weaving mana ịkpa ihe nke a bụ maka ihe a na-eyi n'ahụ ịkpa ihe ha kpasịara gị ihe i wee tibe mkpu o nwekwara ọrụ ọzọ nke a na-akpọ ịkpa isi ịkpa isi ụmụ nwaanyị na-emetekarị nke a ọfụma ọfụma ịkpa isi a ha na-akpa isi iji wee nyere ndụ aka a kpasị isi jụọ ka onye kpadoro isi a o nwere ndị ọ bụ akara aka ha ịkpa isi ihe ndị a bụ ihe ndị ụmụ igbo na-eme iji wee nyere ndụ aka e nwekwara ọzọ a na-akpọ ịkpụ ihe ịkpụ ihe a bụ molding n'olu bekee o nwere ndị ọ bụ akara aka ha ịkpụ ihe ha duru ala kpụọrọ gị ihe i tibe mkpu o nwere ndị ihe ndị a bụ akara aka ha ihe ndị a bụ ụfọdụ ọrụ ndị eji wee mara ndị igbo ọ bụ akara aka ọ bụ aka ọrụ ndị eji wee mara ndị igbo e nwekwara aka ọrụ ndị dị iche iche ka ị wee ghọta ihe ndị a ọfụma ọfụma m mecha ihe onyonyo a m na-aga itinye ihe e sere ese iji wee kọwara gị ka i lekiri anya wee ghọta ihe ndị a ọfụma maka na i lee ya i wee ghọta chetakwa ihe ndị m kwuru na mbụ m sị na aka ọrụ bụ ọrụ mmadụ na-arụ ma ọ bụ ihe mmadụ na-eme iji wee nyere ndụ aka agakwara m n'iru igosi gị ụdị aka ọrụ dị iche iche nke mbụ ịrụ ọrụ ugbo ịzụ ahịa ịkwa nka ịkụ azụ ịkpụ ụzụ ịkpa ihe ịkpa akwa ịkpa isi na gịnị ịkpụ ihe yes ịkpụ ihe ihe ndị a bụ aka ọrụ dị iche iche n'ala Igbo ama m na ụnụ ghọtara ya ọfụma ama m na obi dị ụnụ ụtọ ngwanụ ka emesịa ụbọchị ọzọ anyị ga-ahụ nọnụ ọfụma